anyị bụ ndị Anambra bụ ndị nwe ove nsala esere m gị si ngọ mụ na gị esiri ngọ nọ ndị Anambra nwe ove nsala anyị bụ ụmụ nwaanyị ndị Anambra anyị mara ove nsala ete ngwa chi evo wee nyewo m ọtọ amara m ma eji walagide ụlọ anwụ apụta ekpolu m na kichin dị nene pọt ọ nwere ebe bịa nwa tụtụlụ mma bulu galọn mmanya ọgọlọ sị ka m je nene ibolo m ma azụ abawa ya Eluwo m n'ebe, ụda ụmụ anyị ive abụrụ ive ya akpụkwa eme, m wee nwayọ yisie slippers m gbawa, agbasịa n'ovu ebe. Bugolu galọn m debe. Sọsọ mụ malị ka m ji megide wa lituo n'ebe nwa. Ebe a ka m lituru wee jebe chekibe ibolo m. Chekibe chekibe. Nya ka nne pụtara ya n'iru ya n'aka ọ bụrụ ibolo m nwụrụrụ m nnukwu ikele m na-agwa gị ihe nwa. Gwakalụ m ka i bulu ikele nwa kedu kedu ove batara gị n'uche. kedu ove batara gị n'uche ka i bulu ikele na m ka na-agụ egwu ngwa na-agwa ikele m ngwa dansị ngwa dansị ikele awa na-agbakwu egwu ikele enwere uche ngwa ebulu m azụ m azụ m a ka m buru nwa n'ala ịma amalị ka nna nata ka nna nata gwụ dị akụrụ ọbụla kara ya ka ya mụrụ anya na-asị ego onye nọ gị nwudoro azụ ma gị nwetara nke erọdụmụwa ọnụ buru azụ m jee debe jee n'ime ọba nna m jee were ovu ji Ndị nwa gwa m sị m akpakwana ji aghara mụ jee na ji ndị n'ana ka m were ovu m emetụkwana ndị dị n'elu aka m wee hweba o m wee were ovu ji jee were nkụ mekweta ọkụ sie pọtụ n'ọkụ tupu m aja bachara ji abachasịwo m ji tupu m na-abachasị ji mmiri ọkụ m adịwa ọkụ m wee buru ji jee rue n'ezie na amarọ m na mmiri m were na pọtụ na aka pọtụ ọ yere ede m wee wusie m wee megbuo ya mma n'ebe nwa kịta ji eyewo ejewo m igusi ji nwa na-awịalị di m ji na pọt ka onye n'ihwe ka o nye m aka sụọ negodo onye nna wịalị ji n'aka ma ụmụ ukwara arị o nwere ukwu ga na-asụlụ m ji okwerie ji m were eme ka ọ gba mkpụrụ ka ọ bụ gbapụrụ mkpụrụ sef neka ife ọ na-emewa na-atamanye alụ nwa sị nwoke gị nyekala m aka osi ya ka m sụọ ji nwa ka i je berele m azụ nwa nwere ukwu mu ala wa wa sụọ ji sụpịara na-ekweli egwu ọ wee were nwayọ ka ọ tụchara m azụ m wee sụọ ose sụcha ose jee sie pọtụ ove n'ọkụ sicha pọtụ ove n'ọkụ jee asachala anụ uwe ahụ na em, anụ ahụ ka m na-akwakọghị uwe ya asachawa m ya nke izi na nke ịbụ nke bụ nke ịtọ wasala ya uwe ya tie ya nnu na ose na magi ka o stimuo nwa obele wee huchite ohu anụ wa asụọ m wee mehoti ọkụ bịa ọzọ bụrụ ọ sụọ nwa ahwa mmiri ove kwacha mmiri ove wee tihu onye obele magi ọzọ na nnu wee hụchite ohu etikwere m ya ose ọzọ o maka mụ na-alaiki ose mụ na ma ọnụ ive bụ azụ ndụ ka ọ dịka mere n'ọnụ oyi wee hụchite ohu ọ wa asụọ nwa je weta nri ove m wee tienye Tiche nri ove wee kwuchite ya okwu nwee jee weta okpeyi maka na kedụ ebe ove nsala ọbụla i terọ ya okpeyi ya ọ bụrọ ove nsala ka i telere wee siri okpeyi wee na ose jee buru ya kọrọ ụwa ya wee nwetazi azụ ma wa sachala ya sachala ya ụwa ya ịkwara ka isi azụ a dị ayi nwa asachala azụ wee ụwa ya na ahụ bụ azụ a ka o sechile m n'elu mmiri a kedụ ebe i mere steeti ka m tụbuo ya asachara m va ncha wuo anya va ncha bụ azụ N'ebe nwa ove asụọ nwee yeri ya oye ka nri ove m adịka agbalile ka ove m adịka agba na mmiri yeri ya oye kpọọ obere oge bịa ọ bụrụ na ove alọwo wee kwuchite ya okwu butuo wa savolu di m nri savụcha ị vụlụ ka anyị nọlu ana anọlu m ana kpam maka ukwu mgbu nri a nọ n'ana eri bụ ya na-atọ ụtọ nwee nyebe my baby nri my odogwu Na-erie nri ọ na-eri, nri a na-abịa ya n'isi, na-eriri m nke m, ọ wee mụ na ntị. Unu ma na nri e ji nkụ esi na-atọ ụtọ, ọ na-atọ ụtọ, nke a bụrụzikwa nke je je je je je siwe ngọ na na neka neka neka neka akpịrị adachawa na na na na na neka ọnụ ya o nwa nye wee lie anyị wee nri ka anyị na-eli enwereghị onye anyị nyere o. nwaanyị onye asịrị ọ ga-abụ ọlụ ọ na-akpịalị m anya a sọrọ dịrị na ọsọ si ha bịa elie mee ha ọzọkwa ndụ siri ike mụ na di m were na nwayọọ lie nri niile lie liche e kpu n'ime ụnọ jee lie nke a na-eli n'ime ụnọ so biko gwanị m ove ọzọ m mete o daalụ nụ